Igbo ndị ọma na-ege anyị ntị n'ụbọchị taa anyị abịakwala ọzọ n'izu ụka iwetara unu ọmụmụ asụsụ Igbo kee ka ụbọchị unu si na-aga ụbọchị ụnyaahụ ewetara m unu asụsụ Igbo a o nwere nnọọ ka o si dịrị m n'izu ụka ndị a anọ m na ihe mgbagharị mana chineke ga-emecha ebere ya ọ bụrụ ihe ga-abịacha na mmezu nwee isi ewetakwara m unu ọmụmụ asụsụ igbo nke ụbọchị nke taa nke izu ụka anyị ka nọkwa n'isiokwu bụ ilu anyị ka nọkwa n'isiokwu ilu ndị igbo anyị ka nọkwa n'iwetara unu ụfọdụ ọmụmaatụ ndị ọzọ dịka isiokwu anyị n'ụbọchị nke taa ụfọdụ ilu ndị Igbo na nkọwa ya anyị ewetarala unu ọtụtụ ilu ndị Igbo na nkọwa ya n'ụbọchị nke taa anyị ga-amalitekwa ebe anyị kwụsịrị n'iwetara unu ilu a na ọmụmaatụ ya na nkọwa ya ihe ọ pụtara na asụsụ Igbo Ngwa lee ọmụmaatụ nke mbụ anyị nwere n'ụbọchị nke taa. Ọmụmaatụ nke mbụ, ka eletecha ka mgbọ ji atụ nwa enwe n'isi. Ka eletecha ka mgbọ ji atụ nwa enwe n'isi. Kee nkọwa ilu a. Ka a matacha ihe niile na-egbu mmadụ. Ka a matacha ihe niile na-egbu mmadụ. Mmadụ nwere ike ịsị onye Igbo nwere ike ịsị gị kama ọ ga-asị gị ka a mata ị chọrọ ịmatacha ihe niile na ọ na-egbukwa mmadụ o nwere ike ịsị gị tụọrọ gị ya n'ilu ka eletechaa ka mgbọ ji atụ nwa enwe n'isi. Ngwa lee ọmụmaatụ nke abụọ anyị. Were ehihie chọwa ewu ojii. Were ehihie chọwa ewu ojii. Kee nkọwa ilu a, eme ngwa ngwa emeghara ọdachi. Eme ngwa ngwa emeghara ọdachi. Ị ma na ime ihe ọsịsọ imeghara ọdachi. Ọ ihe ndị Igbo na-atụ n'ilu sị gịnị? Were ehihie chọwa ewu ojii. Ngwa lee ọmụmaatụ. N'ọmụmaatụ nke atọ, iru dị mma iru dị mma adịghị mma ịtụ mbọ iru dị mma adịghị mma ịtụ mbọ. Kee nkọwa ilu a, onye a na-akwanyere ugwu adịghị mma ime ihe ga-ewetara ya aha ọjọọ. A na-akwanyere gị ugwu ọ dịghị mma ka i mee ihe ga-ewetara gị aha ọjọọ onye igbo maara ihe onye igbo maara ihe a na-akpọ ilu nwee ike tụọrọ gị ya na-asị gị iru dị mma adịghị mma ịtụ mbọ ngwa lee ọmụmatụ nke anọ ụkpana okpoko gburu ntị chiri ya ụkpana okpoko gburu ntị chiri ya kee nkọwa ilu a Onye a na-adụ ndụmọdụ ma ọ nụghị o nwee ihe mere ya ọ dị ya n'isi. A na-adụ gị ndụmọdụ, a na-adụ gị ọdụ, na-adụ gị ọdụ. Onye a na-adụ ndụmọdụ ma ọ nụghị o nwee ihe mere ya ọ dị ya n'isi. Ngwa lee ọmụmatụ nke ise anyị nwere. ntụtụ ntụtụ ka akpa ji eju ntụtụ ntụtụ ka akpa ji eju kee nkọwa ilu a kee nkọwa ilu a obere obere ka e ji eme ihe buru ibu start from the small one before you know it you start doing the big one ma ndị Igbo na-atụ ya n'ilu sị gị ntụtụ ntụtụ ka akpa ji eju obere obere ka e ji eme ihe buru ibu dere gawazie ọ dị ọtụtụ a ka m ga-ewetakwuru unu ụfọdụ ilu ndị Igbo na nkọwa ha kwa ọ gwụla ka ọ ha anyị n'ọnụ n'ụbọchị nke taa a ka m ga-ewetakwara unu ilu ndị ọzọ ọmụmaatụ ilu buru ibu wetaziere unu uru uru ilu Igbo bara n'ala Igbo ya na akpaala okwu mm, bụ nke ndị oyibo na-akpọ idiomatic expression daalụ ụbọchị nke taa mara anyị mma